poyamba munthu ine ndinali wachipwirikiti sindikalorapo mkazi mmodzi ayi ndimakhala nawo awiri koma atatilongosolera bwino tinapeza kuti chipwirikiti chachoka panopo tili ndi mayi omwe ali apa kubwera kwa Bridge 2 takhala tikusangalala kwambiri chifukwa amunanga anali oyendayenda ndi anasiya eya kukhala ngati banja panopa lokhazikika nkhani yogona na mwachisawawa yachepa nkhani yokwatisa ana ang'ono palibe nkhani anthu yongoberekera ku- kwa zamba tinaletsa panopa zinthu zili bwino ndithu zasinthako

Chifukwa ine ndinapezeka ndi kachirombo, amuna anga sanapezeke ndi kachirombo. Koma titapita kuchipatala, atandiuza mmene zimakhalira kuti wina zimatheka kuti wina kukhala ndi kachirombo, wina osakhala nako. Amuna anga anamvetsa koma mosakhala bwino iyayi. Oti banja langa limavuta kwambiri. Ndiye ah, titaphunzira maphunziro a positive, pali banja limene la Agnes ndi Steven, mmene anati Agnes ali ndi kachirombo, Steven alibe. Napeza kuti tinatolapo mutu wina woti tikhoza kukhala limodzi pokhala moziteteza pogwiritsa ntchito makondomu ndiponso kuchipatala anatilangiza kuti ngati mungakhale limodzi mukhoza kumagwiritsa ntchito makondomu kuti mukhale ndi moyo wathanzi ine ndimapanga malichero pamodzi ndi amunanga yoti timapanga malichero ambiri phinduso limakhala lambiri moti kuchokera pamene pa phindu limenelo tinamangisamo nyumba iyi tagulaso malata oti chaka chino tikhoma Chenicheni Nchiti was the Bridge 2 flagship radio program. Chenicheni Nchiti

Hey, koma omvera ndisakunamizeni ndinakusowani koopsa hmm? muli bwanji inuyo Ah, ine zimene ndaphunzira mupulogalamu zandilimbikitsa kwambiri chifukwa mbuyomu ndisanaphunzire pulogalamu eti kugwiritsa ntchito kondomu ndimaona ngati sindingamve sindingamve bwino kapena sindingamve kukoma pamene ndamvera pulogalamu imeneyi kuyambira lero ndikayamba kugwiritsa ntchito

and then after taking action the sixth step is evaluating together and after they have done the evaluation they need to plan of how they scale up the activities that they did in the last six steps bridge itabwera kuzatiunikira kena kuno tinayamba kujambula mapo kunapezeka kuti uh, kunali malo omwera mowa kunali malo amene amatchoveredwa juga kunali mafilimu ana o- amene amaonesa zolaula ana asanapite ku sukulu ama mpaka kupita ku Ku vidiyo kuja kunali malo a sing'anga, kunali malo olowa zinamwali, ah, komanso munali zabwino ngati ah, zi- matchalichi zinali mmenemo, CBO inali mmenemo, komanso mm, zipatalaso zinali muti zinali mmenemo. unali ngati msonkhano ndithu wa mmuzi ndipo anthu anatchula zi- zizindikiro kapena zinaye kuti zifukwa zimene zikuonjezera hiv kunoko kudera anthu anazitchula ndithu ndipo kunali ngati kugonana ndi munthu oposa mmozi chinamwali mitala asing'anga ah, komanso juga ah, kuchiriraso kwa azamba tinafika saizi sopano yoonesa kuti titani tinayamba kupanga ma open day ndipo tinapanga ma open day okwana atatu open day ndi chimsonkhano chimene chimatenga malo ochuluka ngati mizi ngati kwa group alikhomo kuno kuli mizi yokwana 12 ndipo mizi yokwana 12 ija timapanga malo amozi senta imozi ndipo anthu onse aja timamemeza kuti siku lakuti tili ndi open day tili ndi chimsonkhano chachikulu ndipo mutu wake ndi kugonana ni munthu oposa mmozi

channels. For example, we had one-on-one discussions. People were listening to Chenicheni Nchiti radio program as well as through village discussion groups. poyamba tinali pa mavuto akulu okuti abambowa sakakhala pa khomo koma panopa tinangomva msonkhano kwa afumu kwa afumu kuja titapitako anatilongosolera za Bridge 2 komanso siku limene anatiuza kuti tipite ku sukulu kwa thangala kuti tikamve ndondomekache bwinobwino titapita kuja tinalongosoleredwa mmene anthu ama- zimakhalira m'banja titabwerako abambowa anachoka muchipwirikiti kukhala ndi ine ndekha basi koma nthawi imeneyo timaona mavuto kusowa chokudya pakhomo olo zovala zomwe timazisowa koma lero ayi ndikuona ngati abambowa akhazikika Komanso zokudya zina zimene tisenda pazi zikupezeka ndithu koma nthawi imene timazisowa. Komanso olo nsalu tikuvala nzomwezi izi. Komanso abambo ayiyayi akuyesekaje kutola nawo zawo za pathupi pawo ndithu. Bridge 2 project also worked with Traditional Leaders Forum. This was a structure that helped to change traditional practices that fuel the spread of HIV. A Bridge atabwera kuno anachititsa msonkhano kwa T/A timati tikufuna mafumu tithandizane nawo nkhani yothesa mchitidwe wofalisa matenda ndiye mabanja amene akhala akumva misonkhano yathu ifeyo tikuyendamo mabanja ambiri achitsanzo asinthika ndipo mmene tikukhalira m'midzimu tikukhala bwino kwambiri kusiyana ndi kale Kubwera kwa Bridge 2 takhala tikusangalala kwambiri chifukwa amuna anga anali oyendayenda ndiye anasiya eya tikukhala ngati banja panopa lokhazikika lopandanso mavuto pali zina zimene timachitisa kuti mwina anthu amaonesa mavidiyo mpaka na 10 koloko ya usiku ifeyo ngati a Bridge tinapanga malamulo kuti ataonesa malire 7 koloko atafike nawo 8 koloko kupita chawo atipasa ndalama

fomu chomwe chimachitika nchonena kuti ah, munthu wabwera kufuna thandizo choyambirira timamuthotholera fomu iyi fomu iyi tilembapo ndondomeko yonse yoyenerera kuti akalandire thandizo lomwe akutani akufuna timamulemba dzina lake ndi ndondomeko yonse yoyenerera komanso ndi thandizo lomwe akulifuna kaya akufuna kukayezesa magazi kaya kupewa kachilombo ka hiv kuchokera kwa mayi ah, kulera ah, kuyezesa tb matenda opatsirana pogonana makondomu komanso kaya mdulidwe wa abambo

where they accessed the condoms and distributed them via bicycles for free and trained some patrons on how to use them. anthu ambiri amalephera kubwera kuno ku chipatala kuti atenge makondomu komano ineyo nditanguyamba kugawa makondomu kuderako anthu ambiri ali omasuka kubwera kutenga chani makondomu ngakhale azimayi olo achikulire a m'mabanja mwawo akubwera kumatani kumatenga makondomu anyamata chotero eya Fide kuposa atsikana onda eh? akulu mungogwirira ndevu bani atsikana alipo Bridge 2 significantly contributed to the creation of demand for voluntary male medical circumcision by providing technical assistance to the Ministry of Health and local implementing partners. ine ndisachedwe This included developing a national logo, communication strategy, behavior change materials, and a voluntary male medical circumcision e toolkit. basi mdulidwe wa kuchipatala mdulidwe wa kuchipatala mwachidule ndi kudula nsonga ya chida cha abambo eti At community level, the project trained interactive drama groups

We planned for sustainability with the districts and communities where Bridge 2 project worked. ifetu bridge 2 na- pamene ikupita kumapeto tinene kuti sitingayisiye chocho panopa ife tachitenga ngati chinthu cha umwini wathu kunoko chifukwa iwo anangobwera kuzatiphunzisa ntchito tayigwira tokha kunoko zinthu zikundotani ndikusintha ndiye panopa sikuti tingasiye tipitiriza mpaka kalekale mpaka ana ena ang'onoang'onowanso akule ufulu umene watere awupeze nawo adyerere nawo fala pano panene kuti dziko lasintha ndithu ehetu a bridge 2 project atabwera kuno ndimanena kuti a bridge 2 ndakaswiri chifukwa chonena kuti atabwera kuno sanafikire kwa wina aliyense ngati makomiti chachani amadera ena ayi anafikira pa miyendo pa T/A Mbiza kuphatikizapo ife ma- magrupu village hedimani komanso mafumu ndiye anatitenga ife amene ma- a T/A magrupu mavillage kuphatikiza pamene muja kukatiphunzitsa kusonyeza kuti chinthuchi chafikira pa miyendo pa ina chadera ndiye kuti tidzachipitira ife tina kuti mfumu iyeyo imasunga miyambo ndizochitika izonse za ufumu ndiye kuti idzasunga limodzi ndi miye- dongosolo limene a Bridge 2 anatiunikirisa ndiye kuti chinthu ichi chidzakhalabe kuno mpaka mwina miyoyo yathu ya ifeyo tili moyo kufe kufika zanso mibadwo imene ikubwera kusogolo kwathu Ah, pamene bridge 2 ikutha ifeyo tipitiriza kugwira ntchito zomwe tikuchita panopa chifukwa anatiunikira china chilichonse tikumachidziwa and tikumatha kuchita ngakhale nthawi zina amatha osatipasa fandi ina iliyonse koma mwatokha ngati gulu timatha kuchitapo kanthu